ni min b'a lamina fana ni n'o fana ni k'a lamina o bɛ baraji fana sɔrɔ a laminani la o le ye asalamu aleykum wa rahmatulahi ko ala ka kisi bɛ aw ma wa rahmatulahi ani ala ka hinɛ yɛrɛ fana ni bɛ aw ma wa barakatuhu ani ala ka baraka bɛ aw ma amiina donc aw fana b'a fɔ ko wa aleykum salam ko ala ka kisi b'i fana ni ma o bɛ aw fana ni ma wa rahmatulahi ani ala yɛrɛ ka hinɛ bɛ aw fana ni ma wa barakatuhu ani ala yɛrɛ ka baraka bɛ aw fana ni ma donc ni folikɛla fila ka o foli kɛ ten o bɛɛ lajɛlen bɛ baraji le sɔrɔ alaw taala fɛ baraji min bɛ jidijidi ka taga se o yɔrɔ la yɔrɔ min ala yɛrɛ k'a lɔn an ko an bɛ ala tanu alihamdulilayi kɔrɔ ye an bɛ ala tanu rabila alamin ala min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen tigi ye an kɔni kuma nin bɛɛ walanwalan an ka darisu fɔlɔ la an y'a kuma bɛɛ walanwalan donc an tɛna se ka segin kɔ a kan tuguni mais an bɛ a kuma lasegin kɔ k'a fɔ silamaw ɲɛna ko an ye kumakan minnu fɔ fɔ min ye alihamdulilayi rabila alamin wal akibatu lilmutakin wala ɔduwana ila ala zalimin an k'olu kɔrɔw fɔ fɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an y'a ka fɔ ɲɛna ko wala ɔduwana ila ala zalimin juguya tɛ mɔgɔ ni mɔgɔ ala cɛma fo mɔgɔ min k'i yɛrɛkun tɔɲɔ an k'a fɔ ɲɛna ko suratu an'ami kɔnɔ ala alaw taala ka nin yɛrɛkuntɔɲɔ nin fɔ yen

o ma o ka limaniya yɛrɛ don fana ni fɛn na fɛn min ye yɛrɛkuntɔɲɔ ye yɛrɛkuntɔɲɔ nin an y'a fɔ a ɲɛna n k'o le bɛ shiriki billah k'i fila fara alaw taala kan ala min ka kan ni bato kelen ye i ka fila fara ala ka kumakan bolo ma ka fila fara ala yɛrɛ fana ni ka bato bolo ma walima ka fila yɛrɛ fara ala ka saraka bɔ bolo ma ou bien ka fila yɛrɛ fara ala yɛrɛ fana ni ka ayiwa sundon bolo ma donc o tuma mɔgɔ bɛ fila fara ala kan ɲa bɛlɛ ma an bɛ ala dali ala kana an kɛ filankafow ye ala an tanga filankafoya tɔɔrɔ ma donc an k'o fɔ a ɲɛna o lon na an ko o kɔnɔ aya kun bɛ suratu an'amu kɔnɔ donc n de na a fɔ a ɲɛna tugun ko lukman suratu lukman ala ka mɔgɔba dɔ bɛ yen ko lukman ale fana ni k'a fɔ a dencɛ ɲɛna ya bunaya ko n dencɛ ko la tushiriki billa dencɛ i kana fila fara ala kan dɛ ko ina shirika k'i y'a lɔn ko filankafoya dɛ la zulumun azim ko yɛrɛkuntɔɲɔba le yɛrɛkuntɔɲɔba a dibikuru ka bon ni jahanama dibikuru ye donc euh, suratu an'ami an k'o ta fɔ a ɲɛna suratu fana ni lukumani an k'o fana ta fɔ a ɲɛna an ye salatu ani nɛɛma an y'o ɲini alaw taala fɛ k'a y'a jidi ala kiraba muhamadu kan ani kira somɔgɔw ani mɔgɔ o mɔgɔ yɛrɛ bɛna gwan kira kɔ ka bɔ sahabaw la ka na se an bi mɔgɔw ma fo ka taa se kiyama yɛrɛ lo ma donc an baden silamaw an kun bɛ kuma na min kan o lon na an kumana ayiwa seli ka kɛɲa le kan tele bɔkun fila ka seli tele bɔ tuma fajari seli ani tele ben tuma fitiri seli ani lansara seli bɛ lansara seli fitiri seli ale ni zulufa mina leyini ani su ka masurunyana waati an k'o fɔ k'o ye sagafo ta ye donc an y'a yira a la k'a fɔ ko ni tele benna ka ban tele wule min bɛ to sanfɛyɔrɔ la u b'a wele ko shafakul ahmar shafaku kɔrɔ ye arabukan na di ko tele yeelen tɔ wulema shafakul ahmar tele wulen tɔ tele yɛrɛ yeelen a wulema wala tele yeelen tɔ wulema o le bɛ shafakul ahmar ye tele yeelen tɔ wulema donc n'o o tele wulen tɔ yɛlɛma nin n'o le tununa dɔrɔn pe ayiwa sagafo seli bɛ k'i ma wajibi ye i b'a damina donc n'i k'o calcul kɛ a bɛ taa minitiri bi naani ani looru la walima minitiri bi naani yɛrɛ fana na donc n'o o tele wulen de tununa dɔrɔn pe sagafo seli bɛ damina o bɛ sagafo lɛri fɔlɔ ye fo ka taga se fo minuit tuma la donc ni mɔgɔ min ka nin sagafo seli damina a wagati fɔlɔ la baraji b'i ye n'i yɛrɛ fana n'i k'a retarder ka taga se fo su 23 tuma la k'o fana ni baraji ka bon ka tɛmɛ ni a lɛri fɔlɔ fana kan mais a ye kɛ ni jama fana ye dɛ voilà ni mɔgɔ ka seli kɛ jama la baraji mugan ani wolonwula de b'i ye n'i y'a kɛ i kelen baraji kelen de b'i ye n'a ɲana fana ni o de n'a ma ɲa fana ni ayiwa seli b'i danga seli b'a fɔ i ma ko dayakallah kama dayatani ko ala taala ka i halaki k'i ta can i n'a fɔ e ka n ta can cogo min na i ka n nɔgɔsi cogo min na donc n'i ka seli nagasi ka teli nagasi k'a kɛ alajima fu la k'a kɛ wa prepara prepara la o tuma na seli b'a fɔ i ma seli n'a banna a bɛ mɛlɛkɛw bɛ seli mina k'a kurukuru k'a kɛ comme chiffon k'i bon i ɲɛda la donc k'a fɔ ko dayakallah ko ala k'i ta can k'i halaki kama dayatani i n'a fɔ i ka ne fana nɔɔni cogo min na ka n ta can cogo min na seli bɛ danga don i ma o kosɔn i b'a ye selila caman bɛ yen yanni ka to nɔrɔ bɛ k'o ɲɛda la i bɛ to k'o ɲɛda ye o ɲɛda finnin de mɔgɔ dɔw ɲɛda finnin de ka sɔrɔ o bɛ seli la ala taala b'a fɔla ten kurana kɔnɔ mɔgɔ dɔw ɲɛda finnin de ka sɔrɔ o bɛ seli la parce que seli b'i danga le n'i banna seliko kolon kɛla seli kolonkolon ni seli manamana seli kɛla mɛlɛkɛw bɛ o manamana seli in ta k'a kurukuru k'i bon ɲɛda la n'o dun kɛla seli b'i danga a b'a fɔ ko ala komi i ka ne ta can cogo min na ka ne nɔɔni cogo min na a fana ni nɔɔni ten donc i b'a ye selila caman bɛ yen olu de o bɛ nɔɔrɔ sɔrɔ o ɲɛda la i bɛ taga sɔrɔ ko o ɲɛda kɛra ɲɛda finman de ye o bɛ turu mun ɲɛda la cogo cogo b'a ye ko o ɲɛda fini de hali bi ala an tanga olu ma o sen fɛ an k'o kuma ninnu fɔ aw ɲɛna donc seli damina tele damina seli o ye fajari ye tele laban seli o ye fitiri ni eh, lanzara ni fitiri ye sufɛ ta o damina o ye sagafo ta ye donc an ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana yɛrɛ fana tɔɔrɔ ma an fana ni ka ala dali ko ala min bɛ mɔgɔ jɛmɛ an k'o fana fɔ ala ko an ko ala ma ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu an bɛ ile ala le bato an bɛ jɛmɛ ɲini ile ala le fɛ ihdina siratal mustaqima ala an n'o kanda sira kan sira min tilenni an k'o bɛɛ walanwalan olu na aw ye dena don kɔnɔ aya gbɛrɛ la an y'a fɔ a ɲɛna ko ala taala ko ko innal hasanati yuzhibna sayiati ko baara ɲuman ta kɛ k'o le bɛ baara jugu pousser o le bɛ baara jugu gwɛn ka taga n y'a yirala k'a fɔ ko ala ka jɔn bɛrɛbɛrɛw aw kana aw jigi tigɛ ala ka nɛɛma la ala taala ko kurana kɔnɔ la taqnatu min rahmatillah ko aw kana aw jigi tigɛ ala ka nɛɛma la ala ka hinɛ la ko inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ko jurumu bɛɛ lajɛlen a ka bonya cogo cogo hali n'a kɛla komi sankolo kuru ni dugukolo kuru ko ale ala de bɛ jurumu bɛɛ lajɛlen yafa donc mɔgɔ si kini jigi tigɛ ala ka hinɛ la mɔgɔ si kini jigi tigɛ ala ka nɛɛma la i ka jurumu kɛ cogo cogo tant que n'i ma sa ka ni saya m'i sɔrɔ a kan ala ko ko ale bɛ yafa i ma min ka gbɛlɛ bɛɛ la o de ye filankafo fo filankafoya ye donc ala kɔni ko k'ale tɛ yafa i ma dɛ mais a bɛ yafa jurumu gbɛrɛ ma min ni filankafoya tɛ kelen a ko la ko inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ne ala bɛ yafa jurumu bɛɛ lajɛlen ma a nana fɔ ko inna allaha la yaghfiru an yushrika bihi ko ne ala tɛ yafa fewu fewu fewu fewu ko ye fila fara ne ala kan wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha mais mɔgɔ min ka jurumu gbɛrɛ kɛ min ni filankafoya tɛ kelen a ka ca ne ala fɛ n bɛ yafa o tigilamɔgɔ ma donc jurumu ka bonya cogo cogo i kana siran i bɛ tubi ka taga ala taala ma saya le kini sɔrɔ a kan dɔrɔn pe min ka gbɛlɛ bɛɛ la o de filankafoya ye kana fila fara ala kan an k'o histoire fɔ a ɲɛna ibrahim alayhisalam ka kisa la o y'a fili tasuma kɔnɔ ala ko tasuma ma ko kun bardan wa salaman ala ibrahim ko kɛ sumaya ye kɛ kisi ye ibrahim ma ibrahima bɔra tasuma la ala k'a fɔ tasuma ɲɛna hal'a si kelen i kana jeni kuma t'a farisogo ma ibrahim bɔra tasuma kɔnɔ o kɛla kamanankoba ye duɲa bɛɛ lajɛlen ye sa donc o sen fɛ an ka ni filankafo kuma ninnu fɔ fo ka na se seli la ka n'a fɔ ko ala ko ko ne ka ɲuman kɛ ko ɲumanya de bɛ baara jugu lataga a ko ne ka baara jugu kɛ n'i nana ɲuman kɛ ɲuman kɔrɔ bɛ di i ka naga fila seli walama ne ka saraka bɔ o tumana ko ni baara ɲuman nin de bɛ kɛ sababu ye k'i la baara jugu pousser ka bɔ yen o tumana ala k'an ka baara jugu pousser ka bɔ yen ala ko ko ale k'o kɛ mun ye zikra li zakirin n k'o kɛ tagasili le ye mɔgɔ minnu bɛ tagasi la n k'o kɛ kofɔli le ye mɔgɔw ma mɔgɔ min bɛ ni ala kosuma minnu bɛ ni kofɔla ka caya o sura ninnu k'o fana fɔ n'an ka bɛ suratu hudu kɔnɔ ayiwa an nana tilan o la an nana kɔnɔ aya gbɛrɛ fana ni fɔ tuguni ko suratu almaida sura looruna donc an k'o fana ni aya fɔ ɲɛna ko aya wɔɔrɔ ala nana ka na seliji tacogo fɔ an ɲɛna n y'a yirala k'a fɔ ko seliji ta ko yɔrɔ naani de kɛra farida ye ala bolo min ye bolo ka koli ye ka na se i bolokunu ma ka na i ɲɛda ko ka na se k'i kun masusa ayiwa ka na i senw fana ni ko o yɔrɔ naani bɛ nin ye ala taara k'olu wele kurana kɔnɔ a k'olu fɔ kurana kɔnɔ k'an ye an bolow ko mɛ a y'a daminɛ ko fagsilu wujuhakum ko a ye a ɲɛdaw ko wa aydiyakum ila almarafiq a y'aw bolow ko ka na se a bolo nɔnguru la wamsahu bi ru'usikum k'a y'a kun masusa a ko wa arjulakum ila alka'bayn a y'a senw fila fana ko ka na se aw senkunu fila la donc a nana o kuma ninnu fɔ an ɲɛna an nana ko an k'o fana ni walanwalan aw ɲɛna seliji tacogo k'a yira k'a fɔ ko fɛn naani bɛ nin ye o kɛra wajibi ye a tɔ o kɛra suna ye donc min ye da ka koli ye min ye nun ka fiyɛli ye min fana ni ye toro fana ka koli ye olu kɛra suna ye an bolo mɛ a tɔ kɛra wajibi ye an bolo donc an k'o kumaw fana ni walanwalan an ka darisuw la inshallah ni minnu fɛ k'a lamɛn a bɛ sɔrɔ ko darisu fɔlɔw kan a bɛna ninnu kuma ninnu sɔrɔ yen an nana janaba kuma an ko an bɛn'o fɔ an ɲɛna mɛ an ma se k'o fɔ an ɲɛna mɛ n'a diyara ala ye an bɛna janaba ta kuma janaba kuma fɔ an ɲɛna yɔrɔ na yan tayamumu kɔni an k'o fana walanwala donc n bɛna kuma janaba koli fana ni kan sabu c'est important donc janaba koli ta nin an bamuso aisha radiyallahu ta'ala ale ko k'ale kola ni an bam ale kola ni rasul ye sallallahu alaihi wasallam donc sariya kɔnɔ mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ ko ni muso ye ɲɛgɛn kelen kɔnɔ ko i t'i ko ni muso ye ɲɛgɛn kelen kɔnɔ ɔn o kuma ma gbɛ o kuma tɛ can ye a ye mamuso aisha radiyallahu ta'ala a ko k'ale kola ni rasul ye sallallahu alaihi wasallam minan kelen kɔnɔ ala kira kola ni minan dɔ ye ji b'a minan kɔnɔ kira kola minan tɔgɔ la ji tɔ min tola fadilima ne ka bɔ ka dɔn kana ko fadilima o b'a fɔ ko ji tɔ donc ji tɔ min tola ko ale ayisa kola n'o ji tɔ ye ka ala kira to ɲɛgɛn na n'ale ala ale ayisa ye radiyallahu taala anha ayisa ye an bamuso ayisa ye min ye ayiwa ala kira muso ye musow ka kuntigi arijinɛ kɔnɔ musow ka kunnawolo arijinɛ kɔnɔ donc o tuma na an bamuso ayisa ni ele tɛ se ka fisaya n'a ye e tɛ se ka lɔnni sɔrɔ ka tɛmɛ a kan e tɛ se ka masurunya ala la ka tɛmɛ a kan ale de bɛ nin kumakan nin fɔla an ɲɛna n'i taara muwata maliki kɔnɔ muwata maliki ye imam malik ka livre le ye i bɛ taga bukariw kɔnɔ musilimuw kɔnɔ tirimizi abu dawudaw kɔnɔ i bɛ taga nin kuma ninnu dɔw sɔrɔ yen babu ghusl janaba i bɛ taga sɔrɔ janaba koli bonda i bɛ taga sɔrɔ o kɔnɔ yen ayiwa an bamuso ayisa a ko k'ale kola ni alakira ye ɲɛgɛn kelen kɔnɔ minan kelen kɔnɔ o tuma na ji tɔ min tola nin ale alakira ka o di ayisa ma k'ale ayisa kola ni o ji tɔ ye donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ hadisaw le ye hadisa minnugu fɔla ni sɔsɔli t'a la o tuma na o janaba koli insha alahu taala an bɛna dɔ fɔ a la aw ɲɛna n'a jala alahu taala ye alhamdulillah an ka fɔ cogo min na an ko an bɛna janaba koli ɲɛfɔ siramaw ɲɛna sabu sirama caman bɛ yen bi janaba bɛ ko cogo min na o m'a ɲalɔn walima ɲɛfɔla o ɲɛna cogo min na o m'a faamu hali bi a faamuya ka jan bɛɛ ma ala m'o kɛra donc an bɛna janaba koli ɲɛfɔ siramaw ɲɛna a ka nɔgɔ fo ka tɛmɛ fɔlɔfɔlɔ ayiwa kira minnu tɛmɛna ka kɔn muhamadu ɲɛ sallallahu alaihi wasallam olu tun bɛ janaba ko cogo min na ayiwa o tun b'o yɛrɛ tilan ka bolo bɛrɛ ko ka na jigin fo sen na ka bolojugu ko ka jigin fo kɔfɛyɔrɔ la sen na ka i barakɔrɔ ko ka jigin olu tun b'o yɛrɛ tilan tilan tilan ten mais ayisa ka min fɔ an ɲɛna ala kira kumakan na sallallahu alaihi wasallam k'ale kola ni ala kira ye ɲɛgɛn kelen kɔnɔ ala kira ka janaba ko cogo min na inshallah an bɛna olu ɲɛfɔ siramaw ɲɛna donc a ka nɔgɔ a ma gbɛlɛ fefefefew an bɛna fɔ ka walanwalan n'a ma kɛ ni ɲagamini ye halibi ala an b'an sen ma donc an ko bisimilahi rahmani rahim an bɛ an ka baara nin daminɛ ni ala tɔgɔ sɛnɛma ye ala min ye duɲa nɛma tigi lahara nɛma tigi ye salatu kɛni kɔ kisi kɛni kɔ nɛma kɛni kɔ muhamɛdi n'a ka sabaw kan an bɛ ala fo an bɛ ala barika la o sen fɛ ni janaba koli nana se ile sirama min ma i n'a fɔ an ka fɔ cogo min na kumakan na suratu sura min ɲɛfɔla a y'o ɲɛna k'a fɔ ko suratu mayida kɔnɔ aya wɔɔrɔ an y'a janaba koli an ye eh, tayamum kuma fɔ yen maintenant janaba ta koli sisan dɛ ayiwa n'a y'a sɔrɔ robine de b'i bolo robine dusi i bɛ ko la tubabu ɲɛgɛn de b'i bolo wala an ko tubabu ɲɛgɛn ni tubabu ɲɛgɛn de b'i bolo pɔnpe de bɛ yen pɔnpe nin ye robine de ye bon n'o fana t'i bolo son de b'i bolo min ye farafin ɲɛgɛn ye i bɛ son de ta ka t'i ko an bɛna bɛɛ ɲɛfɔ walima selidaga yɛrɛ de b'i bolo selidaga belebeleba dɔ selidaga min bɛ se ka ji caman ta walima sonden dɔ min bɛ se ka ji ta walima yɛrɛ robine de b'i bolo ayiwa a bɛ ko cogo min na walima ni pisini yɛrɛ b'i bolo pisini min n'a b'i ka bon kɔnɔ walima ni e, yɔrɔba dɔ b'i bolo min ye ji ji woyota dɔ ye i ka du kɔnɔ an bɛna bɛɛ lajɛlen fɔ donc o sen fɛ ni i bɛ fɛ ka janaba koli damina i bɛ niya ta niya kɔrɔ bɛ di i bɛ i ŋaniya siri k'a siri a tɛ fɔla da la a bɛ fɔla kɔnɔ la de ala ne nɔgɔla ne bɛna janaba koli kɛ ka nɔgɔ bɔ n fari la o dɔrɔn pe de a ala ne nɔgɔnin de n bɛna janaba koli kɛ ka nɔgɔ bɔ n fari la donc bisimilayi fɔni kɔfɛ i b'olu fɔ i kɔnɔ a tɛ fɔla k'i kan nabɔ ɲɛgɛn kɔnɔ mɔgɔ tɛ ala kuma fɔla ɲɛgɛn kɔnɔ donc i bɛ bisimilayi fɔ ko o ko n'i b'a damina ala kira ko ten ko ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka baara baara damina n'i ma bisimilayi fɔ a la fahuwa khajaj fahuwa khajaj ghayru tam k'o ye fɛnlankolon de ye o ye fɛnlankolon de ye a ma dafa i la ko ma dafa o tuma na mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ ko o ko kɛ i b'a dɔn ni bisimilayi ye n'a kɛra yɔrɔ yɔrɔ la yɔrɔ min ye nɔgɔnin de ye i y'a fɔ i kɔnɔ ni a bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min fana ka sɛni i b'a fɔ bisimila i da la baasi t'a la donc o tuma na janaba koli bɛ daminɛ cogo jumɛn n'i donna ɲɛgɛn kɔnɔ ni son ye an b'a daminɛ ni sontigiw ta ye sabu ne hakili la sontigiw de ka ca ka tɛmɛ robinetigiw kan donc an b'a daminɛ ni sontigi ta ye donc walima selidaga fani ji la walima palan fani ji la an b'a daminɛ n'olu olu ta ye donc o tuma na n'i donna ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ k'a fɔ i bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ ni i sen jugu ye i sen jugu hɔn i pied gauche i donna ɲɛgɛn kɔnɔ i y'a fɔ a'udhu billahi minal khubsi wal khaba'is wa mina rijisi naji shaitan rajim i b'o o de fɔ de sɔrɔ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ a'udhu billahi minal khubusi wal khaba'is

i bɛ i bolo de saniya fɔlɔ i bɛ palan jɛngɛ k'i bolo saniya sabu i bolo ma i bolo ma sɛni walima n'a n'a y'a sɔrɔ i k'i bolo fana ni ko kɛnɛ ma i bɛ sɔrɔ ka ji fana ni kɛ son fana na o kɔrɔ i bolo saniyana ka ban mais n'a y'a sɔrɔ i m'i bolo de ko fɔlɔ mais i bolo de i tɛgɛ de nɔgɔnin de bɛ donc i bɛ son jɛngɛ k'i tɛgɛ ko pour que i kana i bolo nɔgɔnin don ji la mais n'a y'a sɔrɔ i ka hakili sɔrɔ k'i tɛgɛ fila ko kɛnɛ ma tɛ sɔrɔ ka ji kɛ son na o tuma na tɛgɛ ko t'i ma tuguni donc n'i nana se ɲɛgɛnda la i bɛ don ni i sen jugu ye pied gauche ye i b'a fɔ a'udhu billahi minal khubsi wal khaba'is wa minal rijisi najis shaitan rajim i b'o fɔ i bɛ sɔrɔ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ n'i donna ɲɛgɛn kɔnɔ don ayiwa i b'i bolo bɛrɛ don ɲɛgɛn eh, ji la ka i barakɔrɔ yɔrɔ ko u b'o wele arabukan na ko al istinja i bɛ i barakɔrɔ yɔrɔ ko k'a ta i barakɔrɔ ka na se i kunbirikun na k'a ta i kɔfɛ i bobara fanfɛyɔrɔ la ka na se i kunbirikun kɔfɛyɔrɔ fana la i b'o bɛɛ lajɛlen tereke tereke k'o ko dali t'a la siɲɛko saba t'a la siɲɛko naani t'a la i y'a ko dɔrɔn pe pour que i yɛrɛ y'a lɔ k'a gbɛla sabu nɔgɔba yɛrɛ bɛ nɔgɔba a bɛ sigi o yɔrɔ la le donc k'a ta i barakɔrɔ ka na se i kunbirikun na k'a ta i bobara fanfɛyɔrɔ la ka na se fo i kunbirikun kɔfɛyɔrɔ la i b'olu tereke i b'olu ko fo i yɛrɛ b'a lɔ ko alhamdulilayi ko nɔgɔ tagala n'o banna don o tuma na i bɛ tila tuguni ka seliji ta sariya kɔnɔ i bɛ seliji ta seliji ye mun le ye an bɛ seliji min tala ka taga seli misiri la an bɛ seliji min tala ka taga selifana nansara ni fitiri seli o seliji le dɛ i b'o de ta donc i bannen kɔ i barakɔrɔ yɔrɔ ko la k'a gbɛ ka na se kunbirikun na e yɛrɛ k'a lɔn ko sisan ko nɔgɔ t'i la o tuma na i bɛ ji dɔɔni kɛ i bolo bɛrɛ la i bolo jugu la ka o gbasi dana la ni dana b'i kɛrɛfɛ la i bɛ ji dɔɔni kɛ i bolo jugu nin na i bolo jugu min ka koli kɛ i bɛ ji dɔ ta i bolo bɛrɛ la k'a kɛ i bolo jugu la d'a gbasi dana la siɲɛko saba Aisha le k'o fɔ an ɲɛna hadisa la ko ala kira k'o kɛ ale ɲɛfɛ donc o tuma na i bɛ ji ta n'i bolo bɛrɛ ye i banni kɔ i bara i barakɔrɔ ko la ka na se kunbirikun na donc i bɛ ji dɔ ta n'i bolo bɛrɛ ye k'o kɛ i bolo jugu la de a gbasi dana la siɲɛ saba n'i banna o la sisan i bɛ sɔrɔ ka seliji fitinin ta seliji fitinin kɔrɔ bɛ di an bɛ seliji min tala ka taga seli lansara seli fitiri seli sagafo seli i b'o o seliji ta i b'o ta cogo jumɛn i b'i tɛgɛ fila ko siɲɛko saba ni ji ye i b'i da murukumuruku siɲɛko saba ni ji ye i bɛ ji don i nun na k'a bɔ siɲɛko saba i bɛ tila ka i ɲɛda ko siɲɛko saba i bɛ tila ka i tɛgɛ ko ka na se fo i bolo bɛɛ lajɛlen i kudu la siɲɛko saba o ye bolo bɛrɛ ta ye bolojugu fana ta i b'o fana ni ko ka na se fo i kudu fana la siɲɛko saba i bɛ tila ka ji ta i tɛgɛ fila la k'a ta i tenda la k'i kunsigi i kunsigi masusa k'a ta i tenda la ka na se fo i tɔn na dɛ a ta i tɔn na ka na se i tenda la donc o tuma na i bɛ bolo fila bolo fila min bɛ sariya seereya lɔ min ye i bolo seereya ye bolo min bɛ seereya lɔ donc i b'o o bolo o tɛgɛ fila o bolo kɛnɛden fila i b'o o don i toro la k'i toro masusa k'i toro masusa n'i ban'o kɛra sisan i bɛ sɔrɔ ka i sen bɛrɛ ayiwa k'o ta i genou la k'a ko ka jigin ka na se fo i sen i sen tɛgɛ la o ye sen bɛrɛ ta ye k'i sen gauche fana ni ta genou la k'a ko ka na jigin ka na se fo i sen tɛgɛ la walima k'a ta i sen tɛgɛ yɛrɛ la fana ka yɛlɛ fo genou la en tout cas i b'a ko n'o banna sisan i bɛ ka seliji fitinin ta seji fitinin banna i bɛ sɔrɔ sisan ka mun lo kɛ i bɛ sɔrɔ ka ji ta sisan ayiwa ka ji kɛ i fari kan i kunsigi kan i kunsigi kan n'i kɛra kunsigibatigi le ye parce que musow kunsigi ka ca ni cɛw kunsigi ye cɛ dɔw fana bɛ yen o kunsigi ka ca o tuma na i bɛ ji ta k'a kɛ i kun na siɲɛko saba sa i bɛ tɛgɛ fila fa ji la i bɛ tɛgɛ fila fa ji la n'a sɔrɔ fana ni ni minɛn dɔ y'i bolo min ye gobelet dɔ ye kɔpu dɔ ye o ye wɛri dɔ ye i bɛ se ka ta ji cɛ o fana la mais n'o t'i bolo i bɛ tɛgɛ fila fa ji la k'a kɛ i kunsigi la ka i bolo don i kunsigi i kunsigi la ka i kunsigi yɛrɛkɛ yɛrɛkɛ ka a ta tuguni ka ji cɛ tuguni k'a kɛ i kunsigi la ka ta tuguni k'a kɛ i kunsigi la siɲɛ ko saba o b'o de wele arabukan na ko thalatha hasiyat thalatha hasiyat donc yahuthu ala ra'sihi thalatha hasiyat donc o tuma na i bɛ ji fa i tɛgɛ la k'a kɛ i kun kan i kunsigi la k'i kunsigi yɛrɛkɛ yɛrɛkɛ ka tila tuguni k'a ta k'a kɛ i kun na k'i kunsigi yɛrɛkɛ yɛrɛkɛ ka tila tuguni k'a ta k'a kɛ i kun na siɲɛ ko saba k'i kunsigi yɛrɛkɛ yɛrɛkɛ n'o banni kɔfɛ donc i bɛ ji ta thumma yafidu alma ala baqiyati jasadihi thumma yafidu alma ala baqiyati jasadihi ala shaki ayman thumma aysar o tuma na i bɛ ji ta sisan k'a bɔn i fari bɛɛ lajɛlen kan k'i i kini bolo i bolo bɛrɛ fan fɔlɔ i garaka fɛn k'olu ko ka tila tuguni ka i bolo jugu fan fɔlɔ fana ni ka ta i garaka yɔrɔ la i sisi la k'olu fana ni ko i bɛ ji bɔn i kun i fari bɛɛ lajɛlen kan nin ɲa nin ma k'i fari bɛɛ lajɛlen ko n'o kɛra dɔn i ka jɛnɛbakoli a dafala jɛnɛbakoli dafala o tuma na nin hadisa nin an bamuso aisha radiyallahu taala anha ale ni maimuna radiyallahu taala anhuma olu le ka nin hadisa nin fɔ ka bɔ ala kira fɛ sallallahu alayhi wa sallam donc jɛnɛbakoli filɛ nin ye a ka nɔgɔn donc sisan ni mɔgɔ min fana ni bɛ robinɛtigi ye aduba i bɛ se ka don i ya ɲɛgɛn kɔnɔ i dontɔ i ya ɲɛgɛn kɔnɔ an ye duwawu min duwawu min fɔ nin i bɛ o le fɔ a'udhu billahi

i bɛ seji fitinin ta n'i ka seji fitinin ta i n'a fɔ an k'a fɔ cogo min na i bɛ robine dayɛlɛ ka ji k'i fari kan k'i fari bɛɛ lajɛlen ko ka jigin i kana maga i musoya la i kana maga i cɛya la sabu n'i banna seji fitinin ta la i ka seji fitinin min ta ɲɛgɛn kɔnɔ nin kɛ n'i bɔra i bɛ bɔ directement ka taga seli sabu ala kira k'o kɛ sallallahu alayhi wa sallam donc n'i banna seji fitinin ta la ɲɛgɛn kɔnɔ k'i jɛnɛbakoli kɛ ka ban i bɛ bɔ directement ni i banna fani don na i yɛrɛ la ni selilɛri sela i bɛ bɔ directement i bɛ taa golo kan i tɛ taga seliji gbɛrɛ ta tuguni kɛnɛ ma parce que dɔw b'a fɔ ko n'i bɔra i bɛ taa seliji ta kɛnɛ ma o ma sɛbɛn o tɛ hadisa foyi la fo n'a y'a sɔrɔ de i ma seliji fitinin ta i jɛnɛba kolitɔ i jɛnɛba kotɔ n'i ma seliji fitinin kɔni ta n'i bɔra i bɛ seliji ta mais n'i ka seliji fitinin kɔni ta ɲɛgɛn kɔnɔ n'i bɔra i tɛ seliji gbɛrɛ ta la dɛ i bɛ tɛgɛ seli directement i la i la misiri la i b'a dɔn i bɛ taga seli alimami kɔfɛ walima i bɛ taga seli n'a sɔrɔ i ma seli i bɛ tigi seli donc n'a y'a sɔrɔ i ka seliji ta ɲɛgɛn kɔnɔ donc seliji ta gbɛrɛ t'i ma tuguni kɛnɛ ma mais n'a y'a sɔrɔ i ma seliji ta ɲɛgɛn kɔnɔ a o tuma n'i bɔla i bɛ seliji ta sinon mɔgɔ bɛ seliji min ta ni janabakoli ye i bɛ taga seli ni o seliji ye baasi foyi t'a la hadisa de bɛ ala kira de k'o fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam donc ni hadisa n'an k'a fɔ ko maimuna an bamuso maimuna ni aisha olu ka hadisa nin fɔ anw ɲɛna donc o tumana dun ni i ka seliji daminɛ ni janabakoli ye baraka b'o le la o le ka fisa kosɛbɛ n'i ma seliji daminɛ ni janabakoli ye mais n'i ma daminɛ n'a ye baasi t'a la dɛ mais n'i ka daminɛ ni seliji fitini ye o tumana o le ka o le fanga ka bon o le bɛ ala kira ka taga sira yɛrɛ yɛrɛ ye o fana baraji ka bon mais n'i fana ni ka seliji fana nin to yen ayiwa ka taga ta kɔfɛ baasi fana ni foyi t'a baasi t'a la mais min ka fisa seliji fitini ta fɔlɔ de sɔrɔ k'i fari bɛɛ lajɛlen ko donc o tuma na an bɛ taa ni robinetigiw ta fana ye ani pisinitigiw ta ye donc robine ni pisinitigi donc n'i taara seya ɲɛgɛn kɔnɔ i donna ni awuzubilayi minal khubusi wal khaba'isi ye wa mina rijisi najis shaitan rajim i k'o fɔ tuma min na n'i donna donc i ka ŋaniya ta k'a fɔ ko ala ne bɛna janabakoli de kɛ ka nɔgɔ bɔ n fari la donc i bɛ robine dayɛrɛ ka ji k'i kan k'i fari bɛɛ lajɛlen ko ka ji k'i k'i fari bɛɛ lajɛlen ko ka i kunsigi ma bɔ ka ɲa ni bɔnsi de b'i la k'i bɔnsi fana ma bɔ ka ɲa k'i i kamankɔrɔ yɔrɔ ni i woto i woro yɔrɔ ninnu k'olu kɔfɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ko ka ji bɔn i kan robine bɛ ji bɔn i kan ka ji bɔn i kan k'i fari bɛɛ ko ka na se sen na n'o banna i e bɛ seliji ta i e bɛ bɔ donc i e la jɛnɛba koli fana bɛ a gbɛla bon ni e ni ye pisinitigi fana nin ye fana ni a b'o ɲɛ kelen fana nin ma i bɛ taa pisini kɔnɔ i bɛ ŋaniya fana ta i b'i yɛrɛ plɔnze ji kɔnɔ i bɛ plɔnze ji kɔnɔ c'est-à-dire i bɛ naamu i bɛ nɔmu ji kɔnɔ i b'i yɛrɛ ko n'i banna i ko la ni ŋaniya ye dɔrɔn pe i bɛ ŋaniya ta dɔrɔn pe toujours i bɛ ŋaniya ta innamal a'malu binniyat a fɔla ko an ye ŋaniya de ta toujours fɛn fɛn n'i b'a kɛ dunyalatigɛ kɔnɔ i bɛ ŋaniya de ta donc n'i banna i ŋaniya ta la k'i bɛna janabakoli kɛ i sera i ka pisini la i bɛ plɔnze i ka pisini kɔnɔ i b'i yɛrɛ ko i ka pisini kɔnɔ ayiwa k'i yɛrɛ ko k'i fari tereke tereke k'i ɲɛfɛw tereke tereke n'i bɔra pisini na i bɛ seliji ta i bɛ tigi seli donc o tuma na i la seli fana nin ka ɲi donc ala ka nin nɔgɔya anw ye ala ko ma yuridullahu liyajala alaykum min haraj ko n tɛ fɛ ka sisi bila aw kan n tɛ fɛ ka gɛlɛya foyi la aw kan n tɛ fɛ ka degun foyi de la aw kan donc ala tɛ fɛ ka gɛlɛya foyi la aw kan yuridu litahhirakum ko ala bɛ fɛ ka aw lasaniya wa yutimma ni'matahu alaykum ka a ka nɛma fana dafa aw kan la'alakum tashkurun ko n'o kɛra aw bɛna ala tala ko ɲuman dɔn donc jɛnɛba jɛnɛba koli anw kan ka min fɔ aw ɲɛna an ma se k'a fɔ aw ɲɛna darasu tɛmɛnen na donc an k'o fɔ nin ye ten donc o tuma na ala tala nana ban o bɛɛ lajɛlen na a ko auzu billahi mina shaitani rajim suratu ankabuti kɔnɔ an k'o fɔ aw ɲɛna kunu darasu tɛmɛnen na suratu ankabuti ale ye bɛnna sura mugan ale ni sura kɔnɔntɔn ɔhɔn l'araignée tubabu ko l'araignée jula ko ko talitalini dɔw ko ko ma muso ma mu musokɔrɔni donc o tuma na ale aya bi naani ani aya looru ala tala ko la ko utlu ma uhiya ilayka minal kitab ko fɛn dɔ karan fɛn min ala tala ka fɛn min kɛ wahayu ka ji ele muhamadu ma ka bɔ kitabu kɔnɔ wa akimi salata muhamadu seli lɔ dɛ

ma tasna'una fɛn na an bɛ fɛn minnu baara la an kana an k'o fana fɔ aw ɲɛna olu na donc zikiri minnu ka fisa silamɛya kɔnɔ zikiri minnu ka fisa silamɛya kɔnɔ donc an k'olu olu fana dɔɔni fɔ aw ɲɛna mais k'a lɔ n baden silamɛw n'i banna jɛnɛba koli la tuma min na ɲɛgɛn kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ tuma min na i b'a fɔ gufranaka gufranaka

lahi lazi azhaba anni aza wa afani donc i b'olu fɔ i bɛ bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ donc n'i bɔra ɲɛgɛn kɔnɔ pe i b'olu fɔ donc o tuma na i la jɛnɛbakoli dafala donc zikiri minnu kɛ ka kɛ silamɛya kɔnɔ don zikiri minnu ni a baraji ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ

lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir an b'o de fɔ la seli kɔfɛ n'an banna zikiri kɛ la a bɛ kɛ an ka zikiri dafa kɛmɛ ye donc an y'a dɔn k'a fɔ ko ko fajari ta ani fitiri ta o tɛ kelen ye n'i banna fajari ta zikiri la n'i banna subahana layi subahana layi siɲɛ bi saba ni saba banna alihamdulilayi alihamdulilayi siɲɛ bi saba ni siɲɛ bi saba ni saba banna alahu akbar alahu akbar siɲɛ bi saba ni saba banna i b'a a dafa ni la ilaha illallah wahadahu la sharika lahu

o le bɛ baraka zikiri ye o le bɛ hɛrɛ ka zikiri ye o tuma na don ala kira sallallahu alayhi wa sallam lon dɔ la sabaw kun bɛ ni ala kira ye o tuma na ala kira ka mun le fɔ sabaw ɲɛna o tuma na sabaw nana fɔ ala kira ɲɛna o ko muhamadu ko nafolotigiw zahaba ahalu dusur bi ujuri kulliha ko nafolotigiw taara ni baraji bɛɛ lajɛlen ye ka anw to yen o tuma na i tɛ fɛn di an ma fɛn min an bɛ se ka kɛ ka différence don an ni nafolotigiw cɛ wa o tuma na alahu taala ka alakira ladɔnniya alakira k'o la tuma na n'a banna seli la o tuma na a kana girin ka wuli ka taga ten fasabihu wa idibara sujud ala taala ko k'an ye ala ko fɔ tuma min na n'an banna seli la an kana wuli k'i girin ka taga ten sirama tɛ wuli ten misiri kɔnɔ wala seli kɔfɛ ka taga ten i bɛ zikiri le kɛ n'i banna dɔrɔn pe i bɛ sigi ka zikiri kɛ de i ma i makoya i kungoyaw fɔ ala ɲɛna mais i tɛ wuli ka taga ten donc o tuma na o ma bɛn o tuma na ala kira ko saabaw ma n'a o tuma na ni aw bɛ fɛ ka diferansi don waritigiw ni aw cɛ n'aw banna seli la aw kana wuli ka girin ka taga a ye subanalayi subanalayi siɲɛ bi saba ani saba fɔ a ye alihamdulilayi alihamdulilayi siɲɛ bi saba ani saba fɔ alahu akbar alahu akbar siɲɛ bi saba ani saba a b'o fɔ donc o tuma na saaba ninnu ni seli kun banna o tɛ wuli saaba fantan ninnu o tɛ wuli o kun bɛ sigi o bɛ to ka nin zikiri ninnu kɛ nafolotigiw wulila ka taga ala kira sɔrɔ ah muhamɛd bɛ cogo jumɛn ni seli banna o an ɲɛ bɛ mɔgɔ ninnu na o siginin bɛ o o tɛ wuli na ka taa yɔrɔ si donc mɔgɔ dɔ kun bɛ ala kira ka misiri kɔnɔ abi hurayra radiallahu taala anhu abdurahman bun sakhar a tɔgɔ yɛrɛ bɛ ko abdurahman bun sakhar ale ye n'a ka sahabaw komi a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min kun bɛ jakumani mara ka caya o k'a tɔgɔ la ko abi hurayra ko jakumaniw facɛ donc o abi abdurahman bun sakhar ni min ye abi hurayra ta ye a ka hadisa camanba bɔ o abi hurayra le kun bɛ ahlu sifaw ka président ye ahlu sifaw jɔn ye mɔgɔ dɔw kun bɛ misiri kɔnɔ o kun bɛ misiri saniya o bɛ misiri balayer ka misiri saniya ka nɔgɔ bɔ misiri la barajiba le b'o la abi hurayra n'a ka jamakuru le kun b'o kɛ o bɛ taalim kɛ misiri kɔnɔ taalim kɔrɔ bɛ di o bɛ sigi misiri kɔnɔ ka ala ko fɔ o bɛ sigi misiri kɔnɔ ka ɲɔgɔn karan yatadarasuna alqur'ana bainahum o bɛ kɔrɔna karan ɲɔgɔn cɛ o bɛ ɲɔgɔn lalɔnniya ni kɔrɔna ye donc o le kun bɛ mɔgɔ kɛmɛ looru ye mɔgɔ kɛmɛ looru misiri kɔnɔ ala kira saaba ala kira saabaw mɔgɔ kɛmɛ looru o kun bɛ sigi misiri kɔnɔ ka ala bato ten ka kɔrɔnaw karan ɲɔgɔn cɛ ka livuru ka ala ka ala kira ka hadisaw karan ka ɲɔgɔn cɛ donc olu saaba minnu bɛ nin ye abi hurayra ni a n'a ka jamakuru ninnu donc o tuma na ni waritigiw nana ye ko mɔgɔ ninnu bɛ sigi la ni seli banna u bɛ sigi o tɛ bouger o taara ala kira ɲininka sallallahu alayhi wasallam muhamadu ka mun le fɔ mɔgɔ ninnu ɲɛna ni seli banna u bɛ sigi la ala kira komi ala ka ala kira ci k'a kɛ kiraden de ye kiraden ma, ma kan ka ko dogo ɔhɔn ala m'a ci k'a ye na ko dogo a bɛ ko bɛɛ bange le donc ni lɔnbaga kɛra lɔnbaga ye n'i tɛ i ya lɔnni bange mɔgɔw ye kiyamalon ala bɛ taga a kɛ karafe ye k'a don i da la k'i sama k'i don jahanama kɔnɔ mɔgɔ ni lɔnni b'i la k'i ya lɔnni dogo wala i b'i ya lɔnni walanwalan mɔgɔw ye o le fɔla mais n'i ka lɔnni dogo ko kiyamalon ko ala tala bɛ taga mun kɛ a bɛ taga lɔnni kɛ karafe ye k'i janga ta a ko inna lezina yaktumuna ma anzala allah min albayinati walhuda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhum allah wa yal'anuhum la'inun ko mɔgɔ minnu bɛ dogoli kɛla ala ka lɔnni na ala ka lɔnni min jigi kitabu kɔnɔ mɔgɔ min bɛ dogoli kɛla o la o tɛ fɛ k'a ji mɔgɔw ma o tɛ fɛ k'a yira mɔgɔw la ko olu mɔgɔ ninnu ko ala k'o danga ko dangadenw k'o danga ala k'olu mɔgɔ danga dangadenw k'olu mɔgɔ fana danga o tuma mɛlɛkɛ b'i danga biganw b'i danga hali jɛgɛ min bɛ ji kɔnɔ bɛɛ bɛ danga o tuma na don ni lɔnni b'i la i y'a lase kana lɔnni ji mɔgɔw ma ka wari mina mɔgɔw la kana lɔnni ji mɔgɔw ma ka i k'a kɛla kɔmɛrisi ye o ma bɛn sariya kɔnɔ ala ko i y'a bange mɔgɔw ye i y'a lase mɔgɔw ma o tuma na don ala kira sɔsalam ala ma ala kira muhamadu ci sallallahu alaihi wasallam k'a ye na lɔnni dogo mɔgɔw ma o tuma na ninnu ninnu nafolotigi ninnu o nana muhamadu sɔrɔ ko muhamadu i ye mun le fɔ ninnu sahaba ninnu ɲɛna fo ni seli banna o bɛ sigi o tɛ wuli ka taga yɔrɔ si ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko o nan'a fɔ n ɲɛna ko alu nafolotigiw ko zahaba ahlu dusur bi ujuri kulliha ko alu nafolotigiw taara ni baraji bɛɛ lajɛlen ye k'olugu to yen ko n ye fɛn dɔ ji o ma fɛn min bɛna kɛ olu bɛ se ka aw sɔrɔ o tuma na n y'a fɔ o ɲɛna n ko o ye subahanala subahanala fɔ ani alihamudulila alihamudulila fɔ ani alahu akbar alahu akbar fɔ waritigiw fana ni k'o mɛn ni seli banna olu fana ni bɛ sigi fana ni o b'o fana ni kɛ o tuma na ninnu sahaba fantan ninnu fana wulila tuguni ka taa muhamadu sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam e muhamadu o tuma na ni seli banna nafolotigi ninnu bɛ sigila tuguni kuma anw i ye mun le fɔ o ɲɛna rasulu ko sɔ salam ko n ye kuma le fɔ o ɲɛna kuma min aw ka min ɲini n fɛ ko n y'a fɔ aw ɲɛna o tuma na o tuma na nafolo fantan ninnu ko o tuma na n'o kɛra anw tɛna se ka waritigi ninnu sɔrɔ abadan dɛ ala kira ko ala ko zalika fadlullah ko nin ye ala ka fisamantiya le ye yuti man yasha a b'a ji maa le ma maa min ka ale ala tala ja donc nafolotigiya ala ka fisamantiya le nafolotigiya ala ka sɔnni le a b'a ji mɔgɔ le fana ni ma mɔgɔ min ka ala subahana wa tala ja o le zalika fadlullah nin ye ala ka fisamantiya le ye dɛ yuti man yasha a b'a ji mɔgɔ dɔ le ma mɔgɔ min ka ale ala ja wallahu dhul fadlil azim ko fisamantiyaba tigi o le bɛ ala ye n'i k'a mɛn ko sɔnnibaga tigi o le bɛ ala ye n'i k'a mɛn ko fonisereba tigi o le bɛ ala subahana wa tala ye o kosɔn yahudiyaw ko ko yadullah wa kalati yahud yadullahi maghlula yahujaw ko ko ala tala tɛgɛ kurunin ne ko a bɛ dɔw sɔn a tɛ dɔw sɔn ko ala ye avare le ye a tɔw kana ko avare ko ala tɛgɛ kurunin ne ko a bɛ dɔw sɔn a tɛ dɔw sɔn ala tala k'o danga ko ghullat aydihim ko olu yɛrɛ de tɛgɛ kurunin wa lu'inu bima qalu n k'o danga kumakan na o ka kumakan fɔ bal yadahu o kuma to yi bal yadahu ne ala tala tɛgɛ fila mabsutatani n tɛgɛ fila fonnin ne yunfiqu kayfa yasha n bɛ mɔgɔ sɔn cogo la mɔgɔ min ka ne ala ja n bɛ dɔw kɛ fantan ye n bɛ dɔw kɛ nafolotigi ye mɛ n k'o kɛ le ka nafolotigiw ka layarabi k'o fana ni kɛ ka fantanw ka layarabi donc ni nafolo jira nafolotigi ma n'a ma sɔn ka dɔ ji fantan ma layirabili belebeleba le n'a yɛrɛ fana ni ka fantanw fana sɔn layirabili belebeleba fana le fantanw fana ni ala m'ele fana ni sɔn o tuma n'i sabarila i ka fantanya kan o ye layirabiliba le ye n'i yɛrɛ ma sabari fana ni o ye layirabiliba le ye donc o sen fɛ ala subhanahu wa tala ka nin zikiri nin ji rasul ma k'a y'a ji sahaba ninnu ma donc nin zikiri ninnu dɔw bɛ yen an bɛna olu walawala inshallah an ka kumakan na wa sallallahu ala rasul karim wa ala alihi